Ar an líne anois tá Ciarán Mac Giolla Bhéin, Príomhfheidhmeannach ó Chomhairle na Gaelscolaíochta. A Chiaráin, fáilte go dtí an clár. Go raibh míle maith agat, sásta a bheith anseo. Ok, a Chiaráin, tuigim go bhfuil aithne mhaith ort i ngluaiseacht na Gaeilge, go háirithe i dTuaisceart Éireann. Dóibh siúd atá ag éisteacht linn inniu nach bhfuil mórán eolas acu fút, ar mhiste leat beagáinín a insint dúinn faoi do chúlra ó thaobh na Gaeilge de agus ansin a insint dúinn cad í comhairle na Gaelscolaíochta? Céad faoin chéad, bhuel, rugadh agus tógadh i mBéal Feirste mé. D'fhreastail mé ar Bhunscoil Phobal Feirste, an chéad bhunscoil lán-Ghaeilge anseo ó thuaidh. Um agus ina dhiaidh sin chuaigh mé ar aghaidh chuig Meánscoil Feirste nó Coláiste Feirste mar is fearr aithne inniu air. Ag an am sin bunús mo chuid ama caite caite ar scoileanna lán Gaeilge ní raibh aitheantas nó maoiniú tí tugtha do na scoileanna sin. Bhí siad beo agus iomlán spléach ar thoil agus tacaíocht an phobail seachas ón stát ag an am agus sin an cineál eispéiris a bhí agus go deimhin atá go fóill. ag pobal na Gaeilge ar roinnt dóigheanna anseo ó thuaidh. So, ina dhiaidh sin, rinne mé céim sa Ghaeilge i mBéal Feirste, anseo in Ollscoil na Ríona agus tá roinnt blianta caite agam anois ag obair i bhfoirm amháin nó eile in earnáil na Gaeilge, ag obair ar chúrsaí gnó agus fiontraíocht trí Ghaeilge, ag obair ar chúrsaí óige, cúrsaí abhcóideachta le Conradh na Gaeilge agus dar ndóigh leis an Dream Dearg, an feachtas An Dream Dearg go mór ag plé leis sin. Agus ansin fosta le déanaí dhéanfaidh mé chaith mé seal ag plé leis an Chultúrlann, an Chultúrlann McAdam Ó Fiaich, agus tá mé ag déanamh go mbeadh aithne ag go leor nó bunús na héisteoirí leis an cheanncheathrú pobal na Gaeilge anseo i mBéal Feirste an Chultúrlann ansin. Agus ó bhí tús na bliana seo ar aghaidh tá mé anois ag plé le cúrsaí Gaeloideachais anseo le Comhairle na Gaelscolaíochta agus i dtaca leis an Chomhairle de, bunaíodh an Chomhairle siar i dhá mhíle, sa bhliain dhá mhíle, Agus ag an am sin, tháinig sin, d'eascair sin ó Chomhaontú Aoine an Chéasta. So, you know, bhí, bhí dualgas dleathúil curtha ar an Roinn Oideachais anseo go raibh orthu an Gaeloideachas a éascú agus a fhorbairt, agus mar chuid den, den chineál de phlean gnímh a chuir siad le chéile le tabhairt faoi sin. bhunaigh siad eagraíocht, nó cineál de bhí eagraíocht ann, Gaeloiliúint agus agus thug siad maoiniú don eagraíocht sin agus athraíodh an stádas ag an am so d'fhorbair sé ó Gaeloiliúint a bhí cineál deonach go dtí Comhairle na Gaelscolaíochta a bhí mar mar leat you know mar mar mar cuid den stát nó mar eagraíocht cineál eagraíocht de chuid an stáit, eagraíocht phoiblí de chuid an stáit, agus tá muid uilig ag obair ó shin i leith, ag obair le pobal agus gluaiseacht na Gaeilge fud fad na Sé Chontae, ag bunú soláthar, so ag cruthú soláthar nua, naíscoileanna, bunscoileanna, meánscoileanna, cibé áit a bhfuil an toil agus an tacaíocht ar fáil daofa, agus ansin sa bhreis ar sin, cineál, ag tacú le scoileanna reatha maidir le cúrsaí curaclaim, áiseanna, agus ag déanamh abhcóideacht ar son na hearnála anseo leis an Roinn agus ag tabhairt comhairle don Roinn agus do na húdaráis eile atá ag plé le cúrsaí oideachais anseo ó thuaidh. So, i mbeagán focal, sin go bunúsach an rud a dhéanann Comhairle na Gaelscolaíochta.
OK, agus tá ceiliúradh mór agaibh i mbliana agus níos déanaí an tseachtain seo, nach bhfuil, maidir le forbairt, forbairt na nGaelscoileanna i dTuaisceart Éireann, nach bhfuil? Sin ceart, so is, is mar luaigh mé ansin, bhí mise ag freastal ar Bhunscoil Phobal Feirste agus b'in an chéad bhunscoil nó Gaelscoil anseo ó thuaidh agus tá muid, bunaíodh sin i 1971 so sin caoga bliain ó i mbliana ó bunaíodh an bhunscoil sin, ag an am sin bhí seachtar dalta ann an chéad bhliain nuair a cruthaíodh, is, d'eascair seo ó Ghaeltacht Bhóthar Seoighe dar ndóigh agus bhí ceiliúradh mór ann cúpla bliain ó shin. In 2019, bhí ceiliúradh ann do 50 bliain ó Ghaeltacht Bhóthar Seoighe agus, go réasúnta luath i ndiaidh daofa an Ghaeltacht sin a bhunú, an cineál de láthair tithíochta sin a thóg pobal na Gaeilge le go dtiocfadh leo a bheith ina gcónaí le chéile ann agus ceantar beag uirbeach Gaeltachta a bhunú. Go luath ina dhiaidh sin, chinn siad bunscoil a bhunú. insa cheantar chun go mbeadh áit ag a bpáistí oideachas lán-Ghaeilge a fháil agus bhí sin Scríobh siad ag an Roinn Oideachais i 1969 faoi na pleananna agus tháinig an Roinn ar ais a rá dá mba rud é gur ngeall siad nó gur lean siad leis na pleananna go gcuirfí an dlí orthu agus go gcuirfí i bpríosún iad ach dar ndóigh bhí misneach agus muinín ag na tuismitheoirí ansin agus lean siad orthu agus bhunaigh siad an scoil agus d'oscail an scoil i 1971. Anois níor chomhlíon an Roinn nó an Stát an bhagairt sin in am ar bith agus ó na dearcáin bheaga sin a d'eascair an choill nó na crainn ollmhóra anois atá againn fud fad na Sé Chontae, tá breis is 7,000 dalta. ag fáil oideachais iomlán trí mheán na Gaeilge agus tá seo ag méadú agus ag fás i rith an ama agus tá sin níos suntasaí arís sa chomhthéacs nuair atá oideachas nó líon na ndaltaí insna scoileanna trí chéile ag laghdú den chuid is mó. Mar go dtí, idir deich nó fiche bliain anuas, tchímid go bhfuil an figiúr, an daonra, Ó thaobh páistí ar scoileanna ag laghdú ach i nGaelscoileanna tá sin ag méadú, agus ag méadú ag ráta suntasach, timpeall 69% le deich mbliana anuas, agus léiríonn sin, agus bheadh sin i bhfad níos mó arís eile dá mba rud é go raibh cuid de na constaicí agus na bacanna atá go fóill os comhair an Ghaeloideachais, dá mba rud é go raibh sin, go raibh siad sáraithe, bheadh níos mó arís ann ná mar atá faoi láthair ach, you know, is. Is léiriú é ar dhíograis agus ar thiomantas agus ar mhuinín pobal s'againne anseo ó thuaidh go raibh siad ábalta an mhíorúilt seo a chruthú agus anois tá gréasán láidir flúirseach de Ghaelscoileanna anois ann fud fad na Sé Chontae agus sin tógáil, is tógáil croí ollmhór sin acu. OK,
luaigh tú Bóthar Seoighe ansin. An bhfuil sé sin ag, an bhfuil an bóthar sin fós ag feidhmiú mar sórt Gaeltacht bheag? Ó, go deimhin tá agus ní amháin sin, I mean, ag an am sin is, is lánúin, am, bhí, sílim go raibh ochtar ann ag an tús agus then tháinig teaghlach breise eile so creidim go raibh naonúr ann an chéad uair, am, agus ina dhiaidh sin. dar ndóigh. So bhunaigh siad siúd sin agus bhunaigh siad an scoil agus sin a thug an spreagadh do, do, do dhaoine eile fud fad na Sé Chontae na céimeanna céanna a leanúint. But ó shin ar aghaidh, an talamh taobh thiar den, de na tithe sin, um, bhí siad ábalta den, um, tithe eile a thógáil. So tá na páistí agus na garpháistí den chéad ghlúin sin anois ina cur, ag cur fúthu insa cheantar sin agus ar fhilí leo tá Gaeilge acu uilig. So ní amháin go bhfuil an ceantar Gaeltachta sin fós ann ach tá sé i ndiaidh méadú. go suntasach ó bhí 1969 ann, nuair a bunaíodh é an chéad uair, agus is cuid lárnach an ceantar sin de mhórphobal na Gaeilge anseo sa chathair. OK, OK. Tá a fhios agam i bPoblacht na hÉireann go bhfuil líon níos mó daltaí ag freastal ar an nGaeloideachas ag an mbunleibhéal agus mar atá ag freastal ar an nGaeloideachas ag an ndara leibhéal. An bhfuil an scéal mar an gcéanna i dTuaisceart Éireann?
Tá níos mó ar, ag an bunleibhéal, sea, agus tá sin an áit a raibh na rátaí is mó fáis. Agus anois, ceann de na móréilimh nó is dóigh na mórspriocanna atá againn ná go mbeadh soláthar níos mó iar-bhunscolaíocht ann le freastal mar tá roinnt páistí go fóill atá ag fáil oideachas ag an mbunleibhéal iomlán trí mheán na Gaeilge. Ach de bharr nach bhfuil aon rogha cóngarach go leor daofa, ní thig leo a leanúint ar aghaidh agus oideachas darna leibhéal a fháil trí mheán na Gaeilge. So, táimid ag cailleadh daltaí agus níor ghlac an pobal eile. So, bunaíodh Meánscoil Feirste i 1991 agus ní raibh sé go dtí 2000 is a. 14, creidim, gur bunaíodh an chéad mheánscoil eile agus sin Gaelcholáiste Dhoire agus arís cuireadh roinnt bacanna agus constaicí os a gcomhair nuair a bunaíodh an scoil sin, rinneadh iarracht, gach iarracht beag is fiú a dhéanamh dó, tarraingt faoi agus eile but tá an scoil anois ann agus tá sí ag méadú ag ráta an-ard. Sa bhreis ar sin, dar ndóighe fosta, tá trí aonad againn i scoileanna Béarla atá ag soláthar oideachas darna leibhéal trí mheán na Gaeilge. Ach ní leor é. An pointe atá ná tá tá níos mó suim ann agus tá tá an tsuim agus tá an líon daltaí atá ag fás ag an bhunleibhéal ag méadú i rith an ama agus dar linne ag Comhairle na Gaelscolaíochta gur gur sin you know go dtí an luaigh mé ansin an dualgas dleathúil atá ar an Roinn Oideachais agus sin an áit you know muna raibh an dualgas reachtúil ag dul i bhfeidhm ag an leibhéal sin you know, níor, níor, níorbh fhiú é because, you know, b'ionann an dualgas reachtúil domhsa agus go mbíonn deis ag gach páiste ar mhaith leo é freastal air agus oideachas a fháil trí mheán na Gaeilge. Agus muna bhfuil sin amhlaidh, then tá ceisteanna móra le tógáil.
OK, tá dhá Ghaelcholáiste agus trí aonad Gaeilge sna Sé Chontae. An mba chóir dúinn an síleann tú a bheith muiníneach go n-osclófar tuilleadh Gaelcholáistí sna Sé Chontae sa todhchaí agus má éiríonn libh é sin a bhaint amach, an féidir leat a rá liom na ceantair a bheidh i gceist? Bhuel, is na ceantracha ina bhfuil tiúchan ard de bhunscoileanna ann cheana féin, so bheadh muid ag amharc thart ar cheantair ar Thír Eoghain, thart ar iarthar Thír Eoghain ach go háirithe. Dar ndóigh bheadh muid ag amharc ar fosta, ag amharc ar, Cathair Dhoire agus an ceantar thart air sin. Tá an Gaelcholáiste Dhoire ann anois ach tá sin i ndeisceart an chontae, sin i nDún Geimhin agus tá sin ag plé leis an cheantar maguaird ansin, you know, áit a bhfuil Machaire Rátha, Baile na Scríne, Dún Geimhin féin, Léim a' Mhadaidh go fiú, you know, soir go dtí tuaisceart Aontroma, bheadh daltaí ag taisteal isteach ón cheantar sin. So sin an dhá cheantar a bheadh mar thosaíocht ach dar ndóigh, you know, bheadh ceantracha eile ann. taobh istigh de chúpla bliain fosta agus bheadh siad réidh le teacht ar bord le pleananna a chur i gcionn a chéile le haghaidh meánscoil fosta, dar linn. OK, an bhfuil tú ag tuar, b'fhéidir thar an bhliain nó dhó atá amach romhainn, go gcloisfimid i mBaile Átha Cliath scéalta faoi feachtas ar son tuilleadh Gaelcholáistí i mBaile, or i dTuaisceart Éireann? Ó, cinnte, cinnte deimhin. Tá muidinne ag plé le daoine go rialta ar na ceisteanna seo agus tá coistí pobail á tharraingt le chéile faoi láthair. Anois, dar ndóigh, ní thig linn barraíocht a rá mar tá céimeanna le dhul thríd, dar ndóigh, ag plé leis an Roinn agus eile agus is bóthar réasúnta fada é chun ó choincheap. go scoil, más maith leat, ach tá na comhráití sin tosaithe. Sin an bunrud is tábhachtaí. Tá daoine díograiseacha ar an talamh atá cinnte agus atá ag iarraidh go mór tabhairt faoi seo agus tá muidinne toilteanach le tacú leis na pobail sin agus leis na coistí sin so tá mé cinnte de Go gcluinfidh muid níos mó faoi seo sna blianta beaga amach romhainn. OK, ní choimeádfaidh mé thú i bhfad eile, a Chiaráin. An dúshlán mór é an easpa múinteoirí a bhfuil Gaeilge líofa acu ag an dara leibhéal i dTuaisceart Éireann? Is dúshlán ollmhór é agus sin, I mean, bímid ag caint trí chéile ar easpa múinteoirí san earnáil Ghaeloideachais so tá plean faoi leith ann. An deacracht atá againn anseo ná, dar ndóigh, tá struchtúr, tá infreastruchtúr ann atá ann le freastal ar chúrsaí oideachais trí chéile so, you know, tá coláistí a chuireann oiliúint ar mhúinteoirí, tá straitéisí ann maidir le cúrsaí oibre agus cúrsaí fostaíochta agus eile but tá sin deartha den chuid is mó thart ar mhianta na mórearnála Béarla. Ní ionann muidinne, cé go bhfuilimid ag fás, agus ag fás go gasta. Níorbh ionann an earnáil Ghaelscolaíochta ach dhá faoin chéad de mhórearnáil oideachais anseo ó thuaidh. So, is céatadán iontach iontach beag muid. Agus an rud a chiallaíonn sin ná nuair atá na straitéisí agus na polasaithe, bíodh sin mar gheall ar ar earcú múinteoirí nó ar cibé rud, nuair atá sin á dhearadh, ní ghlactar san áireamh na mianta faoi leith atá ar an earnáil s'againne. So, an claonadh a bheadh ag daoine nó an tuairim coitianta a bheadh ann ó thuaidh, ná ó you know táimid ag cur oiliúint ar bharraíocht múinteoirí agus caithfimid amharc air seo mar, mar a luaigh mé níba luaithe, tá níos lú scoileanna ann anois, tá níos lú daonra ar na scoileanna anois so caithfimid an straitéis fostaíochta nó oiliúint oiliúna a bhí againn go dtí seo a laghdú. Agus tá sin fíor, b'fhéidir, d'fhéadfá a rá faoi 98% den earnáil oideachais but níl sé fíor i gcás s'againne. Agus an bhéim a chuireann muidinne air bhuel listen tá, tá straitéisí faoi leith, Tá polasaithe faoi leith de dhíth ar earnáil na Gaelscolaíochta taobh amuigh de na mórpholasaithe agus straitéisí atá ann don earnáil oideachais trí chéile agus go háirithe maidir le múinteoirí i dtaca leis an chúrsa leis an earnáil meánscolaíochta go bhfuil go háirithe múinteoirí ina bhfuil an speisialtacht sin acu, bíodh sin i cúrsaí eolaíochta nó i cúrsaí matamaitic nó eile. Tá múinteoirí a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge agus a bhfuil an oiliúint chuí acu sna hábhair sin go mór de dhíth, but níl aon straitéis ag an Roinn nó ag duine ar bith eile le tabhairt faoi sin. So, le gach meas agus a ceart a thabhairt don Roinn, áfach, tá muidinne ag déanamh stocaireacht ar an cheist seo le tamall fada i gcomhar leis na scoileanna iad féin agus le pobal na Gaeilge agus tá an Roinn anois ag tarraingt grúpa oibre le chéile le hamharc air seo agus tá súil againn go mbeimid ábalta moltaí maithe a chur chun tosaigh a rachas chun leas nó chun tarrtháil na ceiste ollmhór seo. An bhfuil an easpa múinteoirí le Gaeilge ag an ndara leibhéal i dTuaisceart Éireann ag déanamh tionchar ar an like ar an sórt fáth nach bhfuil Gaelcholáistí nua ann le roinnt blianta anuas? Yeah, bhuel bhuel ní chuidíonn sé agus go minic baintear úsáid as sin mar leithscéal i dtaobh cén fáth nach dtig linn na rudaí seo a dhéanamh so, yeah I mean tá nuair atá tú ag amharc ar bunú meánscoil ach go háirithe you know bíonn tú ag plé le fiche rud éagsúil bíodh sin an láthair an an an foirgneamh féin cén cineál foirgneamh a bheadh ann cúrsaí pleanála ceantar maidir le líon na ndaltaí a bheadh ag freastal ar an scoil agus dar ndóigh factor ollmhór a bheadh ann ná an bhfuil go leor múinteoirí atá ábalta an soláthar oideachais a sholáthar ag ardchaighdeán le sna scoileanna seo agus i gceantracha áirithe agus i réimsí ábhair áirithe bheadh deacrachtaí againn. So an pointe atá muid a dhéanamh ná tá's againn cén áit a bhfuil na rátaí ag dul anseo, tá an earnáil s'againne ag méadú, sin an pointe, tá's againn agus tá sé ag dul a bheith ag méadú go ceann tamaill eile. So anois an t-am le tabhairt faoi na straitéisí sin? Agus you know níor, níor mhaith linn go mbeadh sin ina bhac um so you know ba chóir go raibh an Roinn agus eile ag amharc ar ok goidé is féidir linn a dhéanamh leis an bhearna seo a líonadh, goidé an straitéis atá de dhíth orainn le cinntiú go bhfuil go leor múinteoirí eolaíochta, múinteoirí matamaitice, múinteoirí eh fisice agus eile againn le bogadh chun tosaigh. Ok just dhá cheist eile Ciarán. An eh oibríonn sibh i gcomhar le eh na Gaelscoileanna i dTuaisceart Éireann le cogg eh sa Phoblacht?
Oibrímid, agus tá, oibrímid go dlúth le Muireann ansin, Muireann Ní Mhóráin atá ag plé le cogg, go deimhin tá Muireann ar bhord Chomhairle na Gaelscolaíochta agus éascaíonn sin an cur chuige comhpháirtíochta sin. Dar ndóigh tá i gcónaí rudaí a thig linn a dhéanamh níos fearr agus tógáil air i rith an ama but no tá, tá caidreamh maith againn agus go deimhin bhí, bhímid ag bualadh agus táimid ag bualadh go rialta leis an, leis an Fhoras Pátrúnachta chomh maith. ag amharc ar ceisteanna comónta. Sílim trí chéile go bhfuil, go bhfuil deiseanna againn agus go bhfuil, b'fhéidir, níos mó a thig linn a dhéanamh i dtaobh obair a dhéanamh ar son an Ghaeloideachais ar bhonn uile-oileánda. Tá, táimid uilig ag plé leis an réimse céanna, táimid ar oileán bheag agus táimid ag plé le daonra mionlach den oileán sin atá ag fáil oideachas trí mheán na Gaeilge. So, sílim go bhfuil a lán, go leor áiteacha atá muid ábalta, a bhfuil muid ábalta a bheith, you know, ag comhoibriú le chéile a bhaint spriocanna amach a bhfuil do leas na hearnála thuaidh agus theas. Agus ceapaim an mbeinn ceart chun rá gur freastalaíonn an eagraíocht Gaeloideachas ar Tuaisceart Éireann freisin? Gaeloideachas, no tá Gaeloideachas ag plé le cúrsaí ó dheas agus arís sin páirtnéirí eile agus mar is don nDarlúim iad, but. Bhí arís bímid ag obair go dlúth bíonn Gaeloideachas ag déanamh scoth chuid na hoibre maidir le tacú le múinteoirí i nGaelscoileanna agus eile, i measc rudaí eile, dar ndóigh, agus táimid ag foghlaim uathu agus ag cuidiú leo fosta maidir leis an réimse céanna. So, tá Gaeloideachas ag déanamh an ról a bheadh muidinne ag déanamh really ó thuaidh. Déanta na fírinne so, ní bhíonn siad ag plé, but bíonn muidinne ag comhoibriú leo ar na ceisteanna seo. Ok, Ciarán, chun teacht i dtreo dheireadh an agallaimh, ar mhaith leat aon rud eile a rá mar theachtaireacht dár n-éisteoirí i mBaile Átha Cliath maidir le fás agus todhchaí Chomhairle na Gaelscolaíochta ó thuaidh agus an Ghaeloideachais go ginearálta i dTuaisceart Éireann? Bhuel, is dócha go bunúsach, you know, tá an Gaeloideachas ann mar gheall ar, ar, ar fhlaithiúlacht agus ar dhíograis agus tiomantas pobal na Gaeilge. Murach sin, I mean, beag beann ar eagraíochtaí, beag beann ar rannógaí rialtais nó ar pholasaithe nó eile, ní bheadh ann don Ghaelscolaíocht murach pobal na Gaeilge, murach na daoine díograiseacha, na tuismitheoirí a chuaigh amach agus a bhunaigh agus atá ag déanamh sin go fóill. Agus tá muidinne bródúil as sin. You know, cinnte ba mhaith linn go mbeadh. Comhairle na Gaelscolaíochta níos láidre, ba mhaith linn go mbeadh an Roinn níos báúla, ba mhaith linn go mbeadh níos mó airgid agus níos mó infheistíocht agus eile ach an cnámh droma den earnáil seo agus den Ghaeloideachas ná na pobail amuigh ansin atá lá i ndiaidh lae ag cur muinín isteach san earnáil, ag cur a bpáistí chuig na scoileanna, atá ag cuidiú le coistí ag bunú naíscoileanna nó bunscoileanna, atá ag dul amach ag bailiú airgid go fóill féin ar son an Ghaeloideachais agus go leor leor eile. Agus you know sin an sin an an an láidreacht is mó atá againn mar phobal, creidim, agus you know ba mhaith linn beag beann ar cad é a tharlaíonn sa todhchaí, ba mhaith linn go gcoinníonn muid an nasc láidir sin idir an oideachas agus an pobal mar creidimid gur sin an buntáiste breise, i measc na buntáistí teangeolaíochta dar ndóigh, ach sin an buntáiste breise atá ag an Ghaeloideachas. thar an earnáil Bhéarla anseo. oh just smaoinigh mé faoi rud sular imíonn tú. tá ócáid ag teacht suas níos déanaí an tseachtain seo mar chuid de Féile an Phobail, nach bhfuil? yeah tá, ar an Déardaoin bheag seo táimid ag déanamh súil siar ar chaoga bliain agus na dúshláin atá go fóill chun tosaigh orainn so yeah sin sin rud a bhfuil muid ag súil leis go mór a chara agus tá beidh sin ag titim amach ar an Déardaoin seo agus beidh sé beo ar ar chuntais Zoom Chomhairle na Gaelscolaíochta agus ar Raidió Fáilte fosta.